igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu abịa m tata ka anyị kụzie maka ọmụ maka anọrọ m ụnọ obere nwa wee jụọ m tata bụ ụka ọmụ kedu ihe ọmụ na-egosi dị n'ala igbo afụ m ka onye ọbụla na-ewetacha ọmụ m wee sị okay na nsogbu adịrọ wee kọwachara ya na nke mbụ ya ọmụ nke ndị katọlik na-eme were ụka ọmụ na-egosi ka Jesu si wee baa na Jerusalem n'ike na ebube baa dịka onye ukwu baa dịka eze onye mmeri n'agha yes abịa na be anyị ihe ọmụ na-egosi buru ibu eji ọmụ ama ọkwa eji ọmụ ezi ozi eji ọmụ egosi ihe dị asọ dịka n'obodo ọ bụrụ na eweta ọmụ bịa n'ụmụnna achọwa okenye nọ n'ụmụnna sị ya na anyị na-amatara gị ibe ya bụ ọmụ a na-ewetara gị n'isi nwanne gị nwoke a na-akpọ akpọọ ya afa na onye a na-abịa na be anyị na ana dị na be anyị na-abịa egburu ihe anyị kọrọ maka na ya ji wee bịa zite ozi a bụ ka unu jụọ ya ajụjụ maka o nwee ihe mee ya na ọ bụ na ọ bịa ọzọ okenye ahụ akpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu atụ onye afụrụ bụrụ onye a eji maka ya weta ọmụ a ajụba ya ese yeah sign of peace maka igbo a na igbo na-ezere ịkwafu ọbara imegide mmadụ tupu imegide mmadụ ma ọ bụ ịkwafu ọbara a ga-ajụ ese ezijekwa ozi sị nekwe nekwe nekwe nekwe ka ihe onye a si eme ọ bụ na eweta ọmụ a ezi onye ahụ achọbazie ka a ga-esi wee mee ọzọ dịka ịbịa bụ na e nwee ihe dịka ụzọ na-adịcha n'obodo ụzọ owere a na-akpọ appian way enwere ike na-aga ụzọ na-aga na-aga ebe ị na-achọba ụzọ owere ebe ị ga-esi ebe a pụta ebe anụ ọ dịghị ọzọ ị na-eti isi fụ ọmụ ị naa azụ ụzọ ọbụla ị na-aga fụ ọmụ ị naa azụ maka gịnị ihe dị ebe a asịkwa na ada aga ebe a aga mgbe a na-achụ nta mgbe gboo ọ na-abụ ebe a dọchara ọnya egwuru ana ọ ga-abụ amachara ọnya ebe ahụ and na iti isi ebe ọnya nwere ike ijide ma ọnya ata ya etinyecha ọmụ ebe ahụ then ị bịa n'obodo ụfọdụ bụ ị na-achọ ebe ị ga-eje nyụọ nsị ịbata n'obodo mmadụ iche ebe ị ga-eje nyụọ nsị ị na-aya ụtọ ana afụ na egere ọmụ ebe ahụ ịchaa ana ọbụna etinyere ọmụ gosi na ada agakwa ebe a aga either na ọ na-ese okwu a na-azọ ya azọ maọbụ na e nwere ihe dị iche emere ebe ahụ ịfụ nnukwu ukwu osisi egere ọmụ ị dọọ azụ ihe eji ọmụ egosi karị eji ọmụ egosi maybe na ebe a bụkwa ọnụ arụsị ebe a bụkwa ebe dị nsọ enwere ike na-abatago n'ọnụ arụsị asị na ọbịa ada abanye ebe a that particular place a ga-egezi ọmụ were na-etinye isi ebe ahụ maka na gịnị enwere ike ọ bụrụ itinye isi ebe ahụ o jide gị enwere ihe ọ na-egosi na ebe nke ahụ dị iche from ihe ndị ọzọ ejikwa ọmụ ebu ozu iburu ụgbọala na-aga fụ ụgbọala na-acha gị ọkụ na-awụ gị ọkụ ụlọ ọsọ na-abịa ị nee anya n'azụ ọ bụrụ na o bu ọmụ onye ọbụla achara ya n'ụzọ ụgbọala ọbụla otu anyị si nwee ambulance otu a ka igbo si wee were ọmụ wee na-eme ambulance ifu ya n'ụgbọala bu ọmụ onye ọbụla na-acha n'ụzọ na-agba na-agba o nwere ike ọbụrụ onye arụ na-adịrọ o nwere ike ọbụrụ ozu ka o bu o nwere ike ọbụrụ igbe ozu ka o bu onye ọbụla na-acha n'ụzọ ọ na-aga ebe ọ na-aga ejikwa ọmụ egosi ihe ike ịbịa n'obodo ụmụ okorobịa na-eje ọgụ pụta kpụchara ọmụ n'ọnụ kecha ọmụ na mma ha pụta na-ekwe ukwe kwenu ndị anyị ka mma ndị anyị ka mma na-abara anyị mba kwenu ndị anyị ka mma ndị anyị ka mma na-abara anyị mba ndị ịfụ ha ọ bụrọ mmadụ ga-asị gị chaa ọ bụgodu obodo a na-abata asị ya na enwekwa ndị kpụ ọmụ n'ọnụ jicha mma ekechara ọmụ na-abata ọsọ ata n'obodo maka ama na gịnị ihe egwu adịgo ejikwa ọmụ egosi mmeri mmeri n'agha onye bụ onye dike ọ bụ ya wa bụ ihe mere na emeri n'agha ahụ ma ọ nọ ya bụ eturu ugo a na-apịa ọmụ na ala a na-achara ya n'ụzọ a na-apịa ọmụ were ya na-anabata ụdị nke ndị ụka na-eme eme n'ụka ọmụ a na-apịara ya n'ala na-apịa ọmụ na na-awụsa ya ọmụ na-apịa ọmụ na ala clear road clear road oke mmụọ na-apụta n'ọgbọ ụtọ anụ a na-atụ ya ọmụ mmụọ ọbụla ịfụrụ a na-atụ ọmụ na-apịa ọmụ na ala chaa n'ụzọ a na-egosi na mmụọ a bụ nnukwu mmụọ onye ọbụla ihe ya efe n'ụzọ ụmụ mmụọ niile na-agbafere n'ụzọ ọmụ bụ oke ihe na ala Igbo ọ ya ka eji abụ ejikwa ya ama atụ mgbe ọbụla a sị gị na akwụ chara na ọmụ mmadụ nwere ike ọ bụrụ na ndị mmadụ juru ebe ọ chọọ ka ọ mara gị a na ọ sị gị nna ka a pụkwa na akwụ achaa na ọmụ o gosi na nnukwu ihe mere ọ sị gị nna esikwa m ụlọ akwụ chakwara na ọmụ o gosi na nnukwu ihe mere otu a ka anyị ga-esi wee na-ewetacha dịka omenala be anyị si wee dị ka anyị na-akụzichara ụmụ anyị ka ha na-eto na omenala igbo agaghị ana anyị nwere ezigbo omenala anyị nwechara ihe ejicha eme a ka m bụ onye nke gị maazị Onyekachi wee na-asị udo dịrị onye chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya tụsaara anyị ozi a ka o ruo ụmụnne anyị ndị ọzọ just tụsaa ya pịwa aka kịta tụsaa ya na ya bụ ebe ị ga-esi wee na-asupport anyị